ndewonụ ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ gbasara ihe umengwụ mere udoka ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu maazị jideọfọ bụ ọkọ ugbo a ma ama n'ala ụmụafịa ọ so n'isi a hụrụ kwaba okpu na a bịa na ihe gbasara ịkọ ugbo n'ala ụmụafịa o sokwa na mmadụ ole na ole nwere nnukwu ọba ji nakwa ọba ihe ndị ọzọ a na-akọpụta n'ala maazị Jideofor bidoro ọrụ ugbo mgbe ọ dị n'okorobịa mgbe ume na-anụ ya ọkụ wee luo n'agadi maazị Jideofor maara mgbe mkpụrụ ubi ọbụla ga-amị nakwa ala ga-amị ya Maazị Jideofor mụtara ụmụ nwoke abụọ Udoka na Ikenna Udoka bụ diọkpara ya ebe Ikenna bụ nke obere Ikenna natara onyinye amara ịkọ ihe n'aka nna ya mgbe Maazị Jideofor mere agadi o nweghịzi ike ịkọ ihe ubi o kenyere ha ana dịka nna ha wee gwa ụmụ ya abụọ ka ha jisi ike wee na-akọpụta ihe ha na ezinụlọ ha ga-eri ikenna bụ nwa nke obere bidoro kọwa ihe o nweghị onye na-ahụ azụ ya anya n'oge owuwe ihe ubi n'ihi na ọ na-eji mmụọ ya niile na obi ya niile wee na-akọ ha ikenna nụkwara nwaanyị aha ya bụ eziamaka na nwa ya nwaanyị Ugomma ha niile bi n'udo n'ihi na nna ha na-enyeju ha afọ otu o kwesịrị Udoka n'aka nke ya dịka diọkpara Jideọfọ ketere ala nke ya nke ọ ga-eji wee kọọ ihe mana Udoka bụ onye umengwụ Udoka enweghị ike iji kọọ ihe ubi mgbe ọbụla ị hụrụ Udoka ọ na-akpụgharị ọgụ n'aka mana ọ dịghị ihe ọbụla nke ọ kọrọ mgbe ọ bụla e ruru oge ịkọ ihe ubi udoka ga na-agbago elu agbada ala ruo mgbe ibe ya kọchara ihe udoka enweghị ume dịka ụmụ okorobịa ibe ya ndị ọzọ ọkachasị nwanne ya nwoke ikenna ọtụtụ oge ka udoka na-ejekwuru nna ya arịọ ya ka o nyebinye ya ihe ubi nke ya ka ezinụlọ ya nwee ihe ha ga-eri Udoka nụrụ nwaanyị aha ya bụ Ụzọamaka. Ọ mụtakwara otu nwoke na otu nwaanyị, Uchenna na Ezinne. Nna Udoka gwara Udoka ka ọ gbaa mbọ dịka diọkpara ma soro ụmụ okorobịa ibe ya kọwa ihe ubi. Ọ gwara Udoka na oge ọ dị n'okorobịa na ọ dịghị onye ọbụla na-ahụ azụ ya anya n'ịkọ ihe ubi. Ụzọamaka nwunye Udoka n'aka nke ya kpọrọ di ya otu ụbọchị wee kwu ya na umengwụ ya emeela ka agụụ chọọ igugbu ya na ụmụ ya ọ gwara di ya ka o soro ụmụ okorobịa ibe ya wee na-agba mbọ o woro nwanne ya nwoke bụ Ikenna wee mara ya atụ ka Ikenna si akọta ihe ubi ebunye ezinụlọ ya nọrọkwa na-ere n'ahịa oge ọbụla udoka gwara ya enyena ya nsogbu na ọ ga-akọ ihe mgbe ọbụla ike dị ya okwu nwunye udoka gwara udoka abanyeghị ya ahụ ma ọlị umengwụ udoka bidoro kawanye njọ oge ụfọdụ udoka gaa ugbo ọ ga-alahụ ụla ebe ibe ya na-akọ ihe umengwụ udoka ekweghịzi Ụzọamaka edi nke a mere o ji kpọkọrọ ụmụ ya abụọ wee si na be udoka wee laa be nna ya ka agụụ ghara igugbu ya na ụmụ ya ebe o jere ije di onye umengwụ ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na nwokorobịa ọbụla kwesịrị ịgba mbọ dịka nwoke o kwesịghị ịbụ onye umengwụ dịka udoka kwesịrị iji ume okorobịa wee lụta ọrụ ihe ya na ezinụlọ ya ga-eri ndị be anyị sịrị na onye alụghị ya erina n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa ga-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịa nụ